Ugochi Nazaro achọrọ m ka ị tụsa ozi a m na-achọ izi na ya bụ ozi dị oke mkpa na ndụ nwoke na ndụ nwanyị ịbụ onye ga-abụ mgbe ọbụla unu ṅụsịa mmanya ofu onye akwụọ ụgwọ ma ọ bụ enyi gị akpọrọ gị oge ọbụla ọ pụọ unu ṅụsịa mmanya ọ kwụọ ụgwọ ngị nwa na-eme na ijiri ego achọrọ m ịgwa gị ihe ị marọ maka na nkwụcha abụrọ ụjọ achọrọ m oge ọbụla onye sokwa ya nabụrụ gị na ya ṅụsịrị mmanya maka na onye onye onye amarọ gị onwere ihe ọ ga-emenwu gị oge ọbụla gị na mmadụ ṅụsịrị mmanya onye ahụ ewere kaadị ya ma ọ bụ were ego ya kwụọ ụgwọ sị gị don't worry sị ya mba na ị na-alike gị na mmadụ ṅụsịa mmanya na ọ ihe gị na obi gị decide na o nwerọ ihe ọ bụ na ị na-alike gị na mmadụ ṅụsịa mmanya ị na-alike iwere ego onye ọbụla godi kpanye onye ahụ kpanye onye ahụ n'aka ma eji gwa gị okwu a nkwụcha abụrọ ụjọ ọtụtụ ndị mmadụ n'oge a ihe ha na-eme bụ ha si na igonye ndị mmadụ mmanya were anarụ ndị mmadụ ife ọma na-abịarụ ha ọ bụrụ na ị ṅụchazịa mmanya ị na ọ kwụọ ụgwọ ọ nazịa o je mee ife ọ ga-eme onwezi ife ọma na-abịa n'ụzọ ndụ gị ife ọma ahụ na-emeziri onye ahụ ị nọ na-ata ahụhụ ị na-asị na ị mara plans ihe ihe ahụ ị kwadosiri aghasasịa ọ bụrụ na gị na mmadụ ṅụsịa mmanya oge ọbụla ị chọrọ ịkpanye onye ọbụla gụrụ nabụrụ ego onye ọbụla iwetago ị chọrọ inye onye ahụ onye ahụ jụ sị gị mba esozina onye ahụ ga ṅụ mmanya ọ next time ihe ị ga-eme bụ ị narụ be gị akụziri m jee na page m akụziri m ka esi otu esi ewere ose ọjị wee kụchasị ife ọjọọ mmadụ kotere n'ụzọ iwere ose ọjị na be gị kụchasị ife ndị a niile and from that day esozina onye ahụ jee ṅụ mmanya and onye ọbụla gị na ya ṅụsịa mmanya inye ego ọ bụrụ na onye na-eme ụdị omume ahụ na-anara ndị mmadụ ife ha nwee ị ga-afụ ebido gbawara gị ọsọ maka na ọ ga-amatago na ị marugo ihe ọ ma nkwụcha abụrọ ụjọ amarọ onye a na-eze ọ mmadụ ka a na-aya ọ mmadụ zara ya n'afa onye ịma ka m na-ekwu ya onye ịma o nwere ihe ọ ga-emenwu gị ọ bụrụ na mgbe i meriri onye ahụ si otu a na-eme o nwere ihe onye ahụ i nyere onye ahụ ego o nwere ihe onye ahụ nara ubie na-eme na-evu oku ọ ga-eme gị affect maka na ị kwụrụ ị kwụrụ ụgwọ ihe i riri tụsa ozi a ka ndị ọzọ maka ndị ndị na-ata afụfụ maka ụzọ ihe a maka ihe a ka nkụ a na-eme na a na-emerụ gị ọgọ na-egonye gị mmanya ị ya-ama na ife mfe nwere apịasị ọkwa ọ na-egonye gị mmanya na-akwụ ụgwọ ị ya-ama na ife ị nwere na-efu achọrọ m ịzọpụta ndị mmadụ n'o- n'ọnụ ha nọ N- adị m a-like ị na-afụ ndị na-ata afụfụ achọrọ m ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma okwu a m na-ekwu ọ- amụma a na-esi m na-aconfirm okwu m na-ekwu na tụsa ozi a ka ndị ọzọ ghọta ka ndị ọzọ nyere ndị ọzọ aka na ife na-emezu n'ụwa a, ife mmadụ amarọ karịrị ya onye sị ka m gwa unu nkwụcha abụrọ ụjọ daalụ